o kumana kanubaw mɛ a bɛ ɲɛ bɛ laturu min b'a la nin ye nuhu ye garijɛgɛ tontigi ye badu sabu badara faso lomara bilen n'i y'o bɛɛ wolo mago bɛ turabuden kelen de la ka baro kɛ n'a ye bi adama min bɛ adama min bɛ sira kan ɔ turabuden fila min y'o jigin sira kan turabuden fila bɛ adama jigin masaya jigi la juguya la siyɔrɔ la nafolo la ani adama min bɛ na ko laban na bi baro b'o de kan ɔ nuhun ye turabuden tan ni filanan ye tontigi ye tan ani naaninan ye u bunna ɲɔgɔn na a ye adama de jigi sira kan nuhun nin n tɛ bana sama n tɛ foyi nɔfɛ nuhun nin b'a fɔ ko a b'a daminɛ ni juguya ni lagosi ye ɲɛngoya ni hasidiya dakuruɲɛ caman b'a kɔnɔ wa mago bɛ turabuden dɔw la n t'olu nɔfɛ o kɔfɛ tontigi nalen y'i da garijɛgɛ so kɔnɔ o tontigi kɔrɔ ko wari min dunni b'i garijɛgɛ la walima i garijɛgɛ la nafolo mɛ o fana baro ka ca mago bɛ turabuden caman la k'o kuma sinsin n t'o si nɔfɛ mɛ n bɛ nin kelen kelen d'i ma a ye adama min jigi sira kan o adama kɔrɔ de ye ko garijɛgɛ min bɛ sira kan a banna mɛ o adama min fana bɛ sira kan o mago bɛ turabuden damadɔ damadɔ damadɔ la an b'o bila yen an bɛ tontigi bila nin na ka nuhu bila garijɛgɛ la tontigi nin ko k'a b'a daminɛ ni wari ye walima wari ko o fana turabuden caman bɛ yen a mago bɛ min na ka kuma mɛ n bɛ nin kelen d'i ma nuhun garijɛgɛso ko ko garijɛgɛ min bɛ ɲɛngoya kɔnɔ n bɛ dan o ma o fana mago bɛ turabuden caman na ka kuma jaabi d'i ma a ye adama min jigi sira kan o adama ni fɔlɔ bɛɛ kɔrɔ ye kelen ko garijɛgɛ min b'i ka sira kan nka mɛ o adama nin mago bɛ turabuden caman na pour que k'a sira yɛrɛ cogoya dɔn e y'a faamuya n'an bɔra an bɛ adama bila mɛ an bɛ adama bila masaso kɔnɔ ka nuhun bila badu la ka tontigi bila faso kɔnɔ nuhun badu dakuruɲɛ kelen pe o bɛ ka muso n'a ka juguya fɔ mɛ a mago bɛ turabuden caman na ka se ka juguya nin farafasiya a mago bɛ maliju la ka se ka nuhun ka kuma nin farafasiya maliju wɔɔrɔ n t'o si nɔfɛ tontigi min kumana faso kɔnɔ o tontigi ko ko turabu mana kɛ cɛ ta ye k'i ka wari mɛ ni turabu ye muso ta ye muso faw ka wari i b'a faamuya ni o ye o kuma lamɛn dɛ i b'a faamuya ni o ye ɔ nka mɛ o tontigi bɛ faso kɔnɔ a mago bɛ turabuden dɔw la n tɛ n sama nɔfɛ nuhu min bɛ badu so kɔnɔ o nuhu mago bɛ turabuden dɔw la n tɛ n sama fana nɔfɛ a ye adama min jigin masaso kɔnɔ o kɔrɔ de ye ko garijɛgɛ min masayalen don garijɛgɛ masayalen kɔrɔ garijɛgɛ min bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma fo ala ma min latigɛ mɛ kuma dɔw la adama o nacogo nin fana bɛ se ka a yira n'o y'a sɔrɔ muso kɔnɔma ko don muso min ka kɔnɔbara bɔra dugu na a kɛra kɛnɛ kan paparapa yɛrɛ koyi mɛ o fana tamasiyɛn tamasiyɛnw dɔ bɛ yen k'o fara o kan n tɛ n sama o nɔfɛ ɔ n'an bɔra yen an bɛ tontigi bila badu kɔnɔ baduso la ni ka sɔrɔ ka nuhunkɔrɔ bila faso kɔnɔ tontigi baduso ko ko muso wari walima musow ka wari a bɛ se ka di muso ma muso bɛ se k'a d'i ma mɛ a kɔni tɛ taa ka muso kɔni dan a mago bɛ turabuden caman na dɛ mɛ n tɛ n sama o nɔfɛ nuhu kɔrɔ nalen kuma e, e, faso kɔnɔ o bɛ ka kuma e min ye turabutigi ye e ka juguya nka mɛ ni muso don a falakaw ka juguya mɛ a ye adama min jigin masaya la o tɛ falen garijɛgɛ don min bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma fo ala yɛrɛ ma min latigɛ a bɛ faamuya fo ala yɛrɛ ma min latigɛ ɔ ɔ adama nin o min filɛ nin ye masaso kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ muso kɔnɔma ko fana na a bɛ se ka muso ka kɔnɔmaya don fɔ ko c'est-à-dire kɔnɔ fɔ min yɛrɛ sera fo ka se n'an bɔra yen i b'a ye adama sera kɔrɔ k'o dɔn adama masaso kɔrɔ k'o dɔn k'a sɔrɔ turabuden fila nin y'a jigin min ye nuhu ye ani tontigi walima min ye tontigi ani nuhu ye a kɔrɔ tɛ falen n'an bɔra yen an bɛ nuhu bila denɲɔgɔnso kɔnɔ ni ka tontigi bila dimiso kɔnɔ o bɛ adama jigin jigiso kɔnɔ o adama min nana jigiso kɔnɔ o bɛ ka garijɛgɛ f'i ɲɛna jigi dalen bɛ garijɛgɛ min kan o y'a kɔrɔ de jigi dalen bɛ garijɛgɛ min kan mɛ kuma nin ma ban dɛ a mago bɛ turabuden dɔw la pour que ka se ka kuma nin pereperelatigɛ mɛ n mago t'o k'o f'i ɲɛna dɛ nuhun faso ɛ eh, nuhun denɲɔgɔnso ko ko denɲɔgɔn min nana ka juguya don o fana mago bɛ turabuden dɔw la k'o jɛya n tɛ o nɔfɛ tontigi nalen dimiso kɔnɔ o bɛ k'a fɔ ko wariko min balilen don dimi bɛ wariko min na o fana mago bɛ turabuden dɔw la k'o fana jɛya mɛ n tɛ o fana nɔfɛ a ye adama min jigin o adama kɔrɔ de ye ko jigi dalen bɛ garijɛgɛ min n'an y'a falen don an bɛ tontigi bila denɲɔgɔnso kɔnɔ ka nuhun kɔrɔ bila dimiso kɔnɔ tontigi denɲɔgɔnso ko ko nin ye denɲɔgɔn ka wari ye a bɛ min b'a kun tɛ dɛ denɲɔgɔn ka wari parce que nin denɲɔgɔn ka wari o bɛ yen wari bɛ denɲɔgɔn kun o bɛ yen wari min bɛ don denɲɔgɔn kun o wari fana a yɛrɛ yɛrɛ de t'a dɔn a ma d'a ma fɔlɔ walima a t'a dɔn a b'a kun o bɛɛ bɛ se ka don mɛ nin ye denɲɔgɔn ka wariko ye o ye tontigi denɲɔgɔnso ye nuhun kɔrɔ dimiso ko ko dimi min bɛ jugu la walima dimi min bɛ juguya la adama min ye da jigiso kɔnɔ o tɛ falen o de ye garijigɛ jigi dalen bɛ garijigɛ min kan ɔ e bɛn'a ye nuhun ye nin bɛ jigi ani tontigi sira kan masaya la jigi la walima tontigi ani nuhun y'a jigi sira kan masaya la ale ni jigi la mɛ i bɛ t'a sɔrɔ sira kɔrɔ masaya kɔrɔ jigi kɔrɔ adama la o de tɛ kelen ye wa nuhu ni adama nuhu ni tontigi garijigɛ walima nuhu badu tontigi yen nɔ o jigi jigili fana i bɛ t'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye olu kɔrɔ tɛ kelen ye mɛ adama ninnu fana u nacogo sow kɔnɔ o de b'u bɔ ɲɔgɔn na n'an bɔra an bɛ nuhun bila min an bɛ nuhun bila furuso kɔnɔ ni ka tontigi gariyan bila min an bɛ tontigi gariyan bila bana kɔ ɔ nuhu nalen furuso kɔnɔ nuhu a nalen furuso kɔnɔ a kɔrɔ ko a kɔrɔ ka ca mɛ n bɛ kelen d'i ma dɔrɔn pour que n ka baara bɛ se ka teliya bolo a bɛ k'a fɔ ko juguya min talen don ka furu sɛgɛrɛ a ka kɔrɔ ka ca n'o ye dɛ n b'o kelen de d'i ma tontigi banakɔlama bɛ k'a fɔ ko wari min bɛ kɔfɛ adama juguyaso bɛ k'a fɔ ko garijɛgɛ min ma daminɛ sani k'i ka filɛli kɛ e b'a faamu garijɛgɛ min daminɛna a bɛ ɛri kelen garijɛgɛ ko min fɔra a bɛ ɛri kelen bɔ n b'a minɛ n'o ye dɔrɔn bɔn n'i ye tontigi bila furuso kɔnɔ o tontigi kɔrɔ ye ko wari min b'a daminɛ waa kelen ka yɛlɛ sanfɛ bɔn n'i ye nuhun bila bana kɔ o nuhun kɔrɔ ye ko juguya min bɛ kɔfɛ ka na mɛ ni adama to juguyaso kɔnɔ o adama bɛ ka garijɛgɛ fana f'i ɲɛna min fina garijɛgɛ kɔrɔ min kuma walima min kɛwale kɛra a ka ca ni ɛri kelen ye dɔrɔn o y'a surumani ye i bɛn'a sɔrɔ k'a fɔ ko nuhu furu ni bana nuhu nalen furuso kɔnɔ k'a sɔrɔ tontigi bɛ bana walima tontigi nalen furuso kɔnɔ k'a sɔrɔ nuhu bɛ bana ninnu kɔrɔ bɛ falen mɛ adama min jigin o tɛ falen ɔ n'an bɔra yen an bɛ nuhu bila sira kan ni ka tontigi bila masaya la nuhun sira ko ko juguya minnu bɛ sira kan a mago bɛ turabuden caman na a b'o bila aw hakili la mɛ n bɛ k'o kelen de ta tontigi min kumana masaso kɔnɔ o bɛ ka wari de fɔ min bɛ e la nisɔndiya i bɛ ka waa kelen ɲini mɔgɔ nana ka na waa duuru d'i ma walima dɔrɔmɛ t'i kun dɔ nana ka na kɛmɛ d'i ma walima miliyɔn b'i kun dɔ nana ka na miliyɔn caman di i ma donc tontigi masaso bɛ k'o fɔ basi tɛ a ye adama min jigi sigiyɔrɔ la o adama ko i sigiyɔrɔ i ka du ani ka baarakɛyɔrɔ n'i ka dugu garijɛgɛ a faamuyalen don bɔn ninnu tarabuden bɛɛ mago bɛ tarabuden dɔw la ka kuma farafasiya mɛ ne t'a fɛ k'olu bɛɛ fɔ ɛ n bɛ se k'e kalan cogo di fu réseaux sociaux sanfɛ forfait ingécane dɔrɔn bɛ la n ko ne bɛ balo di ɔ sisan an bɛ tontigi bila min an bɛ tontigi bila sira kan ka nuhun bila min an bɛ nuhun bila masaya kan a ye adama jigin sigiyɔrɔ la ɔ tontigi sira ko ko wari minnu bɛ sira kan o ye kelen o ye tontigi sira ye ɔ o kɔfɛ nuhu masaya ko dakurun caman b'a la dɛ n bɛ kelen d'i ma ko masaya min bɛ juguya kɔnɔ hali tontigi min bɛ sira kan a mago bɛ tarabuden caman na masaya min bɛ juguya kɔnɔ juguya tɛmɛla ka masaya min sɛgɛrɛ nin bɛɛ y'o fɔcogo kelen ye ɔ o fana mago bɛ tarabuden caman na mɛ n tɛ n sama o nɔfɛ a ye adama min jigi dɛ sigiyɔrɔ la o adama fana kɔrɔ de ye ko du ni baarakɛyɔrɔ ni sigida garijigɛ o fana mago bɛ tarabuden caman na pour que ka se ka kuma nin farafasiya k'a jɛya n'an bɔra yen an bɛ nuhun bila jigiso kɔnɔ ka tontigi bila juguya la a bɛ adama jigi nafoloso kɔnɔ nuhun jigiso o kɔrɔ ye fila ye n bɛ kelen d'i ma an b'a kɛ jigilamɔgɔw ka juguya ye a mago bɛ tarabuden caman na n t'o nɔfɛ tontigi juguyaso o kɔrɔ fana ka ca mɛ n bɛ kelen d'i ma wariko min ni i yɛrɛ ye dabali k'a nɔfɛ n bɛ dan o ma a ye adama min jigi nafoloso kɔnɔ o adama bi k'i ka dugu n'i ka jamana wari k'a daminɛ kelen ka se wolonfila ma n'an bɔra yen an bɛ adama bila eh, an bɛna tontigi bila jigi la ka nuhu bila juguya la a bɛ adama jigi nafolo la o tontigi jigiso mago bɛ tarabuden caman na mɛ a kelen pe kɔrɔ ko ko jigi dalen bɛ wari min kan nuhunkɔrɔ kumala yɛrɛ ka so juguyaso kɔnɔ nuhunkɔrɔ ko ko juguya minnu jɛlen don a mago bɛ tarabuden dɔ la k'o fana farafasiya a ye adama min jigin nafoloso kɔnɔ o adama kɔrɔ tɛ falen o y'i ka jamana n'i ka dugu wari dɔrɔmɛ kelen ka yɛlɛ sanfɛ fo wolonfila n'an bɔra yen donc adama bɛna ko laban na mɛ o la a y'i jawo ani jawo tontigi de bɛ nin na nuhu kɔrɔ bɛ kɛnɛ kan tontigi bɛ nin na nuhu kɔrɔ bɛ kɛnɛ kan o bɛ adama de jigin ɔ o nuhu min filɛ kɛnɛ kan o bɛ ka kuma damadɔ fɔ mɛ n bɛ kelen d'i ma a ka ca a la bɛ kuma ni e yɛrɛ ka dubabu ye i ka baara i ka filɛli ye i bɛ sigi min kɛnɛ kan tontigi ni o bɛ ka min fɔ k'a b'a daminɛ ni wari ye walima wari ko adama min ye tarabu mara o ko ko garijɛgɛ ko min labɛnnen don ka ban walima garijɛgɛ ko min latigɛlen don ka ban walima garijɛgɛ ko min kan ka latigɛ e bɛ da la k'a fɔ ko ja o adama fana mago bɛ tarabuden dɔw la nuhu min bɛ kɛnɛ kan o mago bɛ tarabuden dɔw la tontigi min y'i da nin na o fana mago bɛ tarabuden dɔw la ɔ karamɔgɔ bɛna mun fɔ mun de kɔnɔ i b'a ye adama ko laban kɔrɔ adama siyɔrɔ kɔrɔ adama nafoloso kɔrɔ adama juguyaso kɔrɔ adama jigiso kɔrɔ adama masaso kɔrɔ adama sirakanso kɔrɔ olu kɔrɔw bi falen falen kelen tɛ parce que sow kɔrɔ tɛ kelen mais nuhu ni adam eh, nuhu ni tontigi garijɛgɛ walima tontigi ni nuhun garijɛgɛ a bɛ adama min jigin a ti falen mais olu tarabuden fila ka ɲɔgɔn so falen o de kɔrɔ bɛ falen wa nuhun nalen da badu kɔnɔ adam eh, tontigi bɛ faso kɔnɔ ani tontigi badu nuhun faso o kɔrɔ bɛ falen mais a bɛ adama min jigin o adama b'a nɔ na c'est comme nuhun denɲɔgɔn tontigi dimi ani tontigi denɲɔgɔn nuhun dimi o bɛ saw badara ka so adama min jigin tontigi fini nuhun ka ɲɔgɔn falen kɔrɔ bɛ falen mais adama nin b'a nɔ la o cogo kelen don nuhun kɔrɔ furu tontigi bana tontigi furu nuhun bana a bɛ adama min jigin juguyaso kɔnɔ o adama fana kɔrɔ bɛ yen mais nuhu ni tontigi ka ɲɔgɔn falen furuso ni banakoso olu kɔrɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn na o cogo kelen don fana adama nalen y'i da siyɔrɔ la ka taa sɔrɔ nuhu bɛ sira kan tontigi bɛ jigi eh, masaya la walima tontigi bɛ sira kan nuhu bɛ masaya la o bɛ adama min jigin o adama siyɔrɔ kɔrɔ b'a damana mais tontigi ni nuhu ka ɲɔgɔn falen fana y'a damana kɔrɔ ye n'an bɔra yen

juguyaso tontigi b'a dama na mais a ye adama min jigin o adama kɔrɔ o ni adama tɔw kɔrɔ tɛ kelen ye o kɔfɛ adama min ye tarabu mara ka taa sɔrɔ nuhun bɛ kɛnɛ kan tontigi bɛ nin na o tontigi min bɛ nin na makandugu la a dan ye o ye a tɛ se ka na kɛnɛ kan ɔ adama ko laban n'i y'o kɔrɔ dɔn ka na adama nafoloso kɔrɔ dɔn ka na adama siyɔrɔ kɔrɔ dɔn ka na adama juguya ni jigi kɔrɔ dɔn ka na adama masaya ni sira kɔrɔ dɔn e bɛ da la k'a fɔ ko ja adamaw de ka don ka bɔ o sow kɔnɔ o bɛ adama dɔ kɔrɔ di ka adama dɔ kɔrɔ bila garijɛgɛ min bɛ sira kan o bɛ yen garijɛgɛ min masayalen don o bɛ yen jigi bɛ min kan o bɛ yen garijɛgɛ kɔrɔ o bɛ yen du ni baarakɛyɔrɔ ni sigida garijɛgɛ o bɛ yen garijɛgɛ min ni wari kasabi b'a daminɛ kelen fo wolonfila o bɛ yen garijɛgɛ latigɛlen walima garijɛgɛ min kan ka latigɛ kuma filɛ ɔ ne ye dɔɔnin de di i ma i b'a fɔ k'i y'adama caman dɔn i m'adama caman dɔn dɛ ne ye min f'i ɲɛna n'a y'i diya a video nin tɛ k'a bila don o don i k'a lamɛn mais o adamaw a mago bɛ tarabuden minnu na a tontigi mago bɛ tarabuden minnu na a nuhu mago bɛ tarabuden minnu na ɛhɛɛ baara b'i bolo de la ne n'aw tɛ kelen ye ɔ nin yɔrɔ la n bɛ sɔrɔ k'a fɔ u ɲɛna ko ne ko ne ko ne ne de ko ne ko an ka tarabu baro kɛ sisan an ka yɛrɛ lakali nin dabila o banna i bɛ se k'a kɛ i ka nombre de vue parce que ne tɛ n ka nombre de vue filɛ i ka nombre de partage parce que ne tɛ n ta filɛ o bɛɛ bɛ se ka caya ni ne ta ye mais i tɛ ne ni laturu dɔnni cɛ ala yɛrɛ t'o d'i ma o kɔfɛ minnu b'u yɛrɛ nɛgɛn k'u ka laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ n'olu tɛ mɔgɔ ma se k'olu sɔsɔ fɔlɔ ani minnu ko ko laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi naani ni seegin kɛ ɔ mɔgɔ se k'u sɔsɔ ko ne k'u ma ni cɛ cɛ y'u sɔsɔ ne yɛrɛ b'o tigilamɔgɔ minɛ ka fila fila yɛrɛ o tigi la nka min filɛ k'a bɔ ka lakale min di an bɛ ɲɔgɔn na o de lakale nɔfɛ i t'o de dɔn wa i b'o min fɔ o de ye nkalon ye walima saraka min bɛ dun dɛ min bɛ fili dɛ min bɛ bɔ dɛ wala o jɔ bɛ aw la walahi o jɔ bɛ aw la ne bɛ n kal'a kan walahi o jɔ bɛ aw la aw o jɔ bɛ aw la mɔgɔ mɔgɔ ti bɔ ka filibagaciya kuma fɔ aw ɲɛna ka dabarabaya kuma fɔ aw ɲɛna ka yɛrɛ lakale kuma fɔ aw ɲɛna aw t'o dɔn dɔnnibaya abada bilahi u jo bɛ aw la walahi min ko n kun ka ci ɲama t'o la o m'aw sɔrɔ u y'aw jɛ de ɔ n ye adama leçon fana o kɛra ka ban bi tarabuden minnu b'a jigin n'i y'a mɛn ne da kɔnɔ don o don ko tarabuden jugu walima tarabuden ɲuman kuma fɔcogo fili ye n sɔrɔ sinon ne tɛ tarabuden jugu dɔn ne tɛ tarabuden ɲuman dɔn mais tarabuden nin nana so nin kɔnɔ a kɔrɔ ka di wa a kɔrɔ man di wa ne kɔni n b'o dɔn mais tarabuden jugu tɛ ne bolo tarabuden ɲuman tɛ ne bolo tarabuden min nana a kɔrɔ ka di wa tarabuden min nana a kɔrɔ man di wa so kɔnɔ ne b'o kɔni dɔn mais k'a fɔ ko nin ka ɲi nin man ɲi ne t'o dɔn kalandenw n b'aw laadi aw minnu b'a fɔ ko laturu dayɛlɛlen bi saba ni fila o ye dolo dayɛlɛlen datugunen dolo bi saba ni fila o fara ɲɔgɔn kan o ye bi wɔɔrɔ ni naani ye mais i bɛ ɲinɛ min kɔ laturu bɛɛ dolo bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye bi saba ni fila wɛrɛ b'a jɛ i ye min bɔ a la dɛ a man kan ka bɔ a la de e ye jumɛn bɔ a la an bɛ isufu ta dolo datugunen o ye tomi fila de ye o ye dolo fila de ye min fɔli ka nɔgɔ i ma mais e y'o kɛ ko dolo kelen walima e y'o kɛ ko tomi kelen adama o ye dolo wolonfila ye mais e ye adama dolo ta joli la e ye adama dolo ta hakɛ min na e b'o dɔn o ye naani ye kelen bɛ sanfɛ saba bɛ duguma alors que kelen bɛ sanfɛ wɔɔrɔ de bɛ duguma ɔ i ye minnu bɔ a la dɛ i b'o de fara kan a tɛ bɔ a la ɔ ne de fana y'o fana fara kan i tɛ cɛ si sɔrɔ mali kɔnɔ fana min bɛ se k'o fana nkalontigiya jan t'o yɔrɔ nɔfɛ ɔ ne filɛ ka adama sira di cogo min isu eh, adama nana sira kan isufu adama nalen sira kan nuhu bɛ nin na taliki eh, nuhu bɛ nin na tuntigi bɛ garijɛgɛ la o ye adama min jigin o kɔrɔ ne y'o d'i ma tuntigi ni nuhu garijɛgɛ o kɔrɔ ne y'o d'i ma nuhu ni tontigi garijigɛ o kɔrɔ ne y'o d'i ma adama min bɛ sira kan o kɔrɔ ne y'o d'i ma n'i ka ne ta de ɲɔgɔn kɛ n'i y'a kɛ sisan bilahi talahi i tɛ video kɛ bilen n'i y'a kɛ sisan bilahi talahi i tɛ video kɛ bilen mɔgɔ bɛ se ka i ka video lajɛ tɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ sinon dɔɔni kuma tɛ bilen an bɛ jɔ yan an b'a fɔ ni ala sɔnna ma ka don wɛrɛ yira an na an y'a bila yɔrɔ min ni ala sɔnna ma an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen ni ala n'a ka kira sɔnna ma ala k'o yira an na